now this year the wonderful thing ndị a mere anyị fa mere anyị allow ịpak 250 cars n'ime park so the nuisance ha sị na anyị na-acause is zero now onye ọbụla batara that place before 12 o'clock ga-enwe ebe ọ pakịrị moto anyị nwere six wardens that will guide them fa parkia moto fa ọfụma so we can maximize the way uh, the space so that will now remove all this pepper soup ndị mmadụ jere na-anọ different parts na-eteti because 250 cars parkia ị fụ na ọ dị mma that food will not spread to that place moto movuo ọ dịrị anyị easier to clean that place now the area ha nyere anyị to contain us ga-acontain anyị very very well and the cleaners bido cleaning anyị ga-enwe a reduced radius of uh, um, place to clean. So we believe that the 10 cleaners mee ife fa ga-eme on the day, the second 10 cleaners ga-abata 6 o'clock on Sunday morning will then be able to tidy the park. And o nwere ndị na-aza friends of the park. Anyị nyekwara fa canopy this year. Fa ga-anọ there on the day to make sure nyekwara anyị aka supervise ya anyị ka anyị make sure na the park na anyị hapụrụ ya as clean as we got it maka next year this year anyị nwere 10, um, 18 traditional rulers that are coming in. As God will have it, the um, letter of invitation I dealt with a lot of them, the embassy honored it this year because they've known us for years, the sort of caliber of people I may invite from the home office. Most of them got their visas. They are coming in, 18 of them. Um, o nwere ebe anyị jere na halo ụnyaahụ mmọnwụ niile ifuru ebe ahụ ga-abịa na IFAC Nnewi na-abịa Arọndizuọgụ na-abịa Ozuakọlị na-abịa kedu ndị m ga-akpọ rapụ ndị ọzọ ị ghọtago the cultural communities Ogidi na-abịa Ọkịja na-abịa ị ghọtago kọmini Anambra na-abịa that is Abia na-abịa so ị bịa checkie ya ife anyị ga-afụkwa this year wụ the normal thing anyị na-afụ ụmụ nwanyị ndị Coventry na-abịa wete egwu ha ị ma na ndị ahụ bata ọgbọ echie um, o nwere the normal thing anyị ga-afụ na mmọnwụ nri ga-adị anyị nwere a lot of people bụ different ndị ga-arụ ọka ndị ga-esi ji ndị ga-eme everything Chief Nwakaibeya's department has done wonderfully well and this year m gwa gị eziokwu the response anyị nwetara from caterers dịkwa much we raised some funds from them um, to be able to augment ihe anyị na-eme um, the council na-achargekwa anyị ma security medical team Chineke nna medical team has done very well even this year ha sị anyị na anyị ga-enweta defibrillator ka ọ gịnị ka a na amarọ m the medical term but in case ọ dị ka mmadụ daa na park ihe a ga-eji wee resuscitatie the person anyị sị anyị gbapụ ka anyị jee zụọ ya one lady bata sị no na ya ga-azụ ya um, butere anyị na ife a ka e mechaa ife a ka ya eburu ihe ya nawa being that everybody needs it so you can see that na ndị be anyị na-enyere anyị aka the canopies anyị ga-ereceive oche ebe 7 o'clock ụtụtụ so anyị nwa wụ facilitators ga-anọ ebe ahụ by 6 in the morning anyị ga-anọ na the hotel nọ na Edmonton so 6 ụtụtụ anyị niile abịago ebe afụ anyị receive all the chairs anyị ebido chair distribution ndị canopy ebido setibe up their canopy so onye buru oche o jee na na canopy ya tinye ya the sound system people will come anyị ga-enwe one of the best sound this year ọ bụrụ na fa enyerọ anyị sound fa ga-enyeachikwa m ego anyị o fa ga-enye anyị refund but with the quality of recommendation uh, Enfield Council nyere anyị and na fa emego something we expect the best of sound Willy nwanne ga-anọ ebe afụ pịakasịa the whole place we yes. have a women a group from Leeds coming to perform on the day e nwere a lady na-akụkọ egwu with Flavour she's going to be there on the day just to sample the song ya na Flavour mere before Flavour's event. So we are going to have back to back. Mana mbọsị afụ anyị kwadola akwado anyị mesịkwa IFAC the whole facilitators ga-abịakwa on Sunday anyị emekie sure na the park dị as clean as e nyere anyị ya um, by the grace of God maybe next year a sịkwa anyị nọrọ na ebe a na ụnụ mere ọfụma ọ gwụsị ihe anyị na-ayọ chineke nna ka o nyere anyị aka ka anyị nwee a permanent place anyị ga na-eme this event ọ bụrụ every year um, a na-achụ anyị na ya park na ndị bụ jeep na Rolls Royce parkchisiri fa because ife a dịzikwe ka um, ọ dịzikwe ka anya ọkụ maka na moto niile a fụrụ ebe ahụ mbọsị ahụ ama na ndị ojii na-agba ụdị moto a o nwerọ ụdị moto m afụrọ ma Ferrari amarọ m na ndị be anyị na-emesi ife ike juru em Spencer ị makwuru ndị Igbo ambassador amaghị m ebe unu na-azụ moto nke unu wepụta ndị na ego niile unu ji azụ moto ka anyị were na-emenụ Anyị na- anyị gbakọtara na anyị na-abịakwa anyị na-abịakwa n'elu- anyị Ụlọ na-abịa na-abịa. n'igwe. mana oji ụgbọ unu bi ugwu unu- unu niile bụ bịa mbọsị ahụ Chineke nna ataghị m ndị ọcha sị that eh, ha chụọ anyị ọsọ daalụ maazị maazị thank you very much Ọ gịnị na-eme? Ụmụnna, ọ gịnị na-eme? The Ikoro has sounded ndị eze na ndị igwe, ndị ichie na ndị nze na ọzọ, ụmụada Igbo, ụmụ okoro na agbọ, ụmụ ọkpụ has been informed. Libation has been poured to our great ancestors as the Congress of Igbo Leaders UK presents the 9th Festival of Arts and Culture, IFAC 2024. Date 13th of July 2024, time 11 a.m. to 7 p.m. Venue, Pymmes Park, Victoria Road, Enfield, London, N18 2UG. This year's festival promises to be the best. We shall display the rich, prestigious culture and tradition of Igbo people, dance and drama, masquerade display, traditional wrestling, display of cultural artifacts. Anyị na-akpọku ndị Igbo niile, ndị enyi ndị Igbo, ka unu pụta n'ụbọchị Igbo na UK. Onye nụ ya kaara ibe ya. Congress of Igbo Leaders UK promoting Igbo culture and tradition in splendor.